Audio iyi poyipanga post osati yandisangasa zandinyasa ndipo zandinyasa zedi amene wayankhula audio iyi akuyenera kuti asakidwe pano pamene ndikuyankhula pano pali nduna zimene zikumvera zimenezi pali anthu osiyanasiyana mwina munthuyu mukumudziwa chonde perekani lipoti kwa apolisi kuti munthuyu asakidwe takhala tikuzuzula mcp ndi nduna zake kulephera mu usogoleri wake ndipo chakwera ndi amene walephera kwambiri more so mwa atsogoleri onse amene takhala nawo malawi muno koma sinabwerepo poyera panopa kumamunyoza kumamuyankhula movuta kwambiri ngati mmene wanyozera munthuyu pomunyoza peter wamuthalika munthuyu ndi wa malawi congress party ndipo wachita kutumidwa ndi akuluakulu a mcp ngati wachita kufunika akuyenera kuti asungidwe akayankhe mulandu sizingakhale zotheka kuti uzinyoza mtsogoleri wa dziko mmene wanyozera iyeyo akuyenera kuti asakidwe A Peter Mutharika pa kampeni ananena mawu mwakhaula mwakhaula amalawi mwakhaula mudzabwerezanso za uchitsiru zimenezi mwakhaula ndi mawu okhawo amene anapangira kampeni a Peter Mutharika amalawi ndikutenga voti kukapasa ine ndibleme inuyo amalawi ineyo ndidandaulire inuyo amalawi lero amene anabweresa mavuto onsewa ndinuyo amalawi ena akamanena kuti zisankho zinaberedwa ine ndimatsutsa ndimati ayi zisankho sizinaberedwe muziko muno tikakumbukira bwinobwino zisankho zisanachitike za 16 september 2025 ulamuliro wa achakwera ngakhale misewu ikumangidwa munthu amayenda mu msewumo akutukwana a Chakwera. Ngakhale nyumba ya apolisi yamangidwa, munthu wa polisiyo amakampasa nyumbayo kuti uzikhala mnyumba ya a Chakwera imene akumangira a Chakwera koma mumtima akutulusa mawu kuti a Chakwera ndi chisiru. Ma alubino mdziko muno anakhala ndi ufulu munthawi ya a Chakwera Koma ngakhale ma alubinowo amatetezedwa mu dziko lino, ma alubinowo amatukwana a Chakwera kuti a Chakwera ndinu achitsiru muchoke pa mpando. A Malawi amenewo. A Malawi timawona ifeyo ma university akumangidwa mu dziko muno. Timawona zinthu zikavuta a Chakwera amabwera poyera nkuzalankhula ku mtundu wa a Malawi. A Malawi pepani, muyenda mu nyengo yovutika, a Malawi nkutukwana. ndipo amalawi solution yanu imene munapanga kutenga pita muthalika kuika pa mpando ndinu amene mwabweretsa vuto mziko lino nde lero lino ndiloleni ndimasuke kaya ndi mawu otukwana ndilankhule nditukwane wolira samgwira pakama 86 years old man Anthu ambiri mmanena kuti ine ndimakonda kupanga attack a Peter Mutharika, ndimalimbana ndi a Peter Mutharika, nde ndikuuzeni lero mwina simmaziwa, mtsogoleri wa ziko lino ndi a Peter Mutharika, a Malawi anasankha a Peter Mutharika kuwaika pa mpando. Ndipo a Peter Muthalika achikhala kuti anangowina ziko ilili iwo ndikumwalira nde a Mayi Jane Ansah ngati vice ayamba kuyendesa ziko izi zonse zikuchitika izizi kukwera mitengo kwa zinthu a Malawi kusowa ufulu anthu kumangophedwa bwezi tikunena kuti achikhalapo a Peter Muthalika zonsezi bwezi kulibe izi pomwe mbuzi iyi Peter Muthalika ilipo ili moyo lero lino. A Peter Mutharika lero tikunena pano ali moyo, amene inu a Malawi munkaona ngati ndi thandizo lanu inu a Malawi, a Peter Mutharika aja ali moyo, a Malawi mukuvutika, a Peter Mutharika ali moyo. Ine ndimanena kuti munthu uyu ndi mbuzi ya munthu iyi. Ndipo iyi ndi bubu, uyu ndi bubu uyu, palibe chimene angapange, palibe chimene angasinthe uyu. Ngati pali gulukunyinda wa munthu ndi Peter Mutharika uyu. Mukumbukire 2014 pakana 2020 a Malawi akulamulira a Peter Mutharika zinthu zinawonongeka zinayipa mu dziko lino. Ma alubino kuphedwa, ndalama anachisale kumangoba ndalama kuwabera a Peter Mutharika akuwona kumawabera TPIN yomwe kumawabera kumakagula magalimoto kunja ndalama za a Malawi ndalama za anthu osauka. Amalawi mukatenga mbuzi yomwe ija kuti ikhaleso yapa iyi. Amalawi pena pake ndinu ozungulira mitu ndinu zisiru za anthu ndinu agalu. Ilili likhale phunziro lanu kuti munthu mukamuona kuti munthu uyuyu muyezeni munthu uyuyu tinachita kunchosa pampando kunthamangisa mwauyo uyo asabwelereso pampando. There is no way amalawi kupanga chiganizo kuti mtengeso Peter Mutharika lero amalawi mukamalira muzililireni nokha chifukwa cha uchisiru wanu amalawi muzililireni nokha inuyo zililireni nokha amalawi kukutani mano anu inu chifukwa chakusava unkhutukuve Munthu woti akupita ku manda, watsogola kale akupita ku manda. Ulendo wanyamuka kale a Peter Mutharika akupita ku manda. Amalawi kumbweza bwelera Peter Mutharika usapite ku manda zakhale pa mpando apa. Ndiye atangofika pa mpando ndi chifukwa chake munaona sopano akukapangaso moyo wina ku South Africa. Kutenga ma billion ndikukamakapangaso moyo wina owonjezera ku South Africa kukapanga surgery. Cholinga inuyo munkafuna kuti akhalebe pa mpando nde akhaladi nde mukhauladi 5 years yonse mukhaula amalawi. Ineyo ndikufuna ndilankhule ndi inu atolankhani aku Malawi mitu yanu ndiyozungulira ndinu zisiru. Komaso Steve Kondwa Banda ndi atolankhani aku Times komanso ku Zodiak mitu yanu siigwira ndi chifukwa chake ambiri mwa inu ana anu ndi amtchire. Azikazi anu anangokupakani kuti anawa ndi anu koma anawo pitani kapangeni DNA mukaone ngati anawo ndi anudi. Ife kuti timaziwa amene anapanga anawo sikuti sitizaulula pano. Atolankhani zisiru. Mtolankhani mdziko amagwira ntchito yaikulu yotukula dziko komanso nzika zimapeza mtendere, zimadziwa zinsinsi chifukwa cha atolankhani. Atolankhani aku Malawi zitsiru mbuzi za anthu. Ulamuliro wa a Chakwera pali zina zimene tingazinene kuti ndi zabwino koma anthu anauchotsa, mcp kuichotsa kuika uko kutenga dpp kuika m'boma. Anthu anakhulupilira a Peter Mutharika. A Peter Mutharika aja lero ali moyo akufinya a Malawi mukuti mcp. Agalu inu. Kuona ngati a Malawi akanali mtulo. Inu ndinu zisiru ndifake muli achumba. Ana anu si anu. Ana anu ndakuchibwezi kwa nkazi. Ana anu si anu iya ana anu ndakuchibwezi antchire. Anthu ofooka maganizo ndi kuchipinda komwe agalu inu. Atolankhani akumalawi mbuzi za anthu. Maso anu amakhala pa ndalama osati kuthandiza amphawi, osati kuthandiza amalawi. Mcp inachoka ngati mafuta akwera mtengo panopa mafuta akwera mtengo ngati nthawi ya mcp mafuta samakwera mtengo amaziwa kuti mtengowo ukafika apapa ndekuti ukakwera chocho ndekuti amalawi afinyika amalawi aphedwa amalawi avutikiratu mayendedwe avuta mabizinesi avuta ndifake mtengo uja samaukweza nzeru usogoleri pamenepapo ndi pamene inuyo mukupangira kampeni achakwera kuti achakwera muli nzeru chifukwa ngati amaufinya mtengo achakwerawo amaziwa kuti ndikakweza kwambiri anthu afa mdziko lino Nde lerolo ngati mwakweza mafuta mukumablema achakwera achakwerawo anali ndi mzimu wa utsogoleri kuti asafinye anthu mafuta anali pa mtengo wabwino ofikilika kuposaso maiko akunja pomwe panopa mwakweza mafuta paka 40% kuposa ziko lonse lakuno ku africa africa mafuta okwera kwambiri panopa ali kuno ku malawi pomwe am- anthuwo alibe ndalama pomwe anthu apa ntchito salale ikanali yomwe ija Dziko limene limayendetsedwa ndi zitsiru, dziko lomwe atolankhani ake ndi mbuzi za anthu. Ine ndi Mr Bula, awa ndi ma fact, no reverse. Ngati kagwiridwe ntchito kanu kakhala kameneka atolankhani, nthawi ina mu dziko lino mudzayenda chauyo-uyo. ndipo mmadera umumu muziyamba kugendedwa chifukwa lankhulani zuzulani ife timava kukoma anthu amava kukoma mukamazuzula pompajapa mmakhala ngati mukulakwisa koma mmatenga ziko kuliika pa mapu ndifake mmayamba ntchito kuyamba momuno mmalawi nkutheraso momuno chifukwa sukulu yanu ndiyauchisiru agalu inu Amalawi muziphuzira moyo musamatenge atsogoleri munthu oti akupita kumanda akumwalira ineyo ndimakudabwani agalu inu mmati ndizalemekeze apeter muthalika ine apeter muthalika sabambo wanga he is not my father apeter muthalika sabambo wanga apeter muthalika ndi mtsogoleri waziko lamalawi ngati akulakwisa azuzulidwe Ngati akuononga zinthu atukwanidwe ndi chisiru cha Peter Muthalika uchisiru wa chisale chitetezo mziko mulibe akanaphwasula maudindo amene akuwachosa na chisale chifukwa anthu akungophedwa anthu akuphedwa siku ndi siku ana ku, mamuna kupha mkazi wake uja bobe mkazi uja Victoria ndi uja anaphedwa ndi mamuna wake milandu ikungoponderezeka Amalawi tili chete, amabungwe kuli zii. Kodi amabungwe mukuopa chiyani inu amabungwe kuti mutuluke pamenepa? Azimayi, azimayi, amabungwe achizimayi mziko lino. Mukuziwa azimayi ndi amene akuphedwa kwambiri mziko lino koma azimayi muli phee, muli chete ndi zimabungwe zanu za uchitsiru. Zitini za zitini za mabungwe. Malawi amafunikira anthu olimba mtima ngati achina Mr a Bula. Tayambapo kulemba makalata mmabungwe. Tayamba kuziwisa anthu ofunikira tikufuna tipite pa nsewu. Wina afune asafune. Ma judge mziko lino alibe ufulu. Chipani chimene chikulamulira chimafuna chiziika mpanti ma judge. kuwawona anthu ena amene akupanga akuwopseza ma judge anapulumutsidwa ndi ma judgewo amene mukunena kuti mufuna mupite pa msewu kukapangira mademo ma judge tikuwuzeni izi inuyo mukapita pa msewu ifenso tikupita pa msewu pompo tikakujoyinani mademo anu kuti mkwiyo wathu nafe wokwera kwa zinthu tikauphulise Pitani pa nsewu ndi ma demo anu opangira ma judge. Ifenso tikakujoinani nanu popanga ma demo po chifukwa ma demowo ife timaafuna. Ma demo amene akufunika mziko lino ife tikaonesa mkwiyo wathu wa kukwera kwa zinthu, salary, anthu apa ntchito kuwakwezera salary. kuwadulira salary, kudula salary ya munthu pomwe zinthu zikukwera mtengo ndiye kuti ife tikapita pa msewu, kuphedwa kwa ma alubino if- inu mukamapita pa msewu ifenso siku lomwelo tikapita tikakujoyinani mademo akakula akakhala mphamvu akakhala mwa ali ndi mwana agwiritse ifenso amalawi akaonese mkwiyo wawo kukwera kwa zinthu amalawi akaonese mkwiyo wawo kuphedwa kwa malubino Apantchito kudulidwa salary, mafumu kumatukwanidwa kumuzi kuti ndamene akuononga fetereza pamene feterezawo boma silinawapase. Zonsezi zikakhala konko. Ine ndi Mr Bula awa ndi ma fact no A rehearse. Malawi mmene wayankhulira munthuyu mukuchimva bwanji? Kodi akamangidwa munthuyu akasakidwa nkumangidwa azibwera mcp nkumanena kuti dpp ikumanga anthu osalakwa? Munthu ayenera kuzuzula koma asafike size yonyoza mtsogoleri kutukana mtsogoleri mmene wachitiramu. Takhala tikuzuzula mcp, takhala tikuzuzula a Dr Lazarus Chakwera koma sitinafikepo level yomanyoza mwaova ngati mmene achitiramu. akamangidwa muja azibwera a Jessie Kabwila e, mukungomanga anthu osalakwa a Chakwera azibwera azidandaula pano ngati muli anzeru ku mcp ngati muli anzeru ku mcp ko musakeni mnyamatayo mzuzuleni muuzeni kuti kuzuzula boma satero kuyankhula satero aziwe kulemekeza atsogoleri koma ngati mukapanda kutero mumva kuwawa chifukwa chake muzingomangidwa musamanene kuti apm ndi wachabe